Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Tale min tɛgɛ don o bi kɛ ne kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Bamako wula Fasiriba n'o ye Elhaji Mamadu Gaba ye Gaba nin y'a ka sɛbɛn ye a ko Mamadu Gaba ko maa t'i faso jira n'i bolo jugu ye ayi denmisɛnjɛkulu ani fɛn min ye tɔn caman ye u faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi ni jumaseli banna boulevard de l'indépendance la kuma min bɛ taa fɔ o de ye faransi ka gɛn ka bɔ an ka jamana kan u ka ambassade yɛrɛ ka datugu CEDEAO a mali k'i sen bɔ CEDEAO la an bɛɛ bɛ an bɛɛ bɛ
ni juma jiginna ni juma jiginna an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la boulevard la awɔ wa ne bɛ taa sisan voilà sɛbɛnnikɛla ko hali a ko CEDEAO ka dantɛmɛwale a bɛɛ lajɛlen ye dankɛnɛmaya la k'a fɔ ko fɛn min ye transition ye a ka kɛ mhm. lafiya kɔnɔ man di Asimi Goyita ye mhm. maa si tɛ se k'o fɔ mhm. malidenw de ko san duuru CEDEAO kulera o ka ca o ye embargo sus'an kun Asimi Goyita y'a f'u ye san naani u m'o lamɛn a ko san saba u m'o lamɛn a ko kalo mugan ani kɔnɔntɔn u m'o lamɛn Asimi nana jigin k'a kɛ kalo kalo kalo mugan ni naani ye san fila CEDEAO ko halisa k'u t'o lamɛn o tuma maa min ni bɛɛ ko bɛ maa min kɔnɔ i dɔ t'o fa ayi sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye malidenw ye u ko fɛn min ye maafafɛn ye n'a mɛnn'i bara kɔrɔ i ja bi gɛlɛya o tuma an tɛ siran CEDEAO ɲɛ bilen bilen an tɛ siran embargo ɲɛ bilen an tɛ siran sanction ɲɛ bilen janko Emmanuel Macron yɛrɛ y'i dafa kuma min na k'a fɔ k'a bɛna Nana Akufo Addo wele a ka juru tiɲɛnɛ Mali kan na o yɔrɔnin bɛɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Sew t'a yɛrɛ bolo u bɛ maa de bolo dɔ ye fɛn dɔ jira na sɔrɔ
faransi vkati zunlalisi dɔ a bɔra ka faransi minisiriri ɲininka ledi nin tɛ minisiri cɛjuguba in len zan iur de don a bɔra k'a ɲininka ɛɛ ko monsieur le ministre Ɔhɔ. ko est ce que E- Emmanuel Goita Emmanuel Eh, ne ko Goita. Emma-
Eh, ah, ah, tellement qu'an kɛlen bɛ ka Ah, ah. tubabuw gosi. ko non excusez moi je veux dire Macron Goita Macron Eh, non, Goita. ko sɛŋɛn n'a kɛra fa ye o o o tuma Go- o ma mali président ye fa sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye faransi ye a y'o kuma min kɔni fɔ kab'o kɛra fɛn min ye faransi kɔni a binna ka bɔ a bakɔ la sabula maliden ani diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen ye janfa in bɔfan dɔn o tuma n'a ma ɲɛ o kɔ k'a fɔ halisa CEDEAO kɛlen bɛ ka juru ja maliyɛnw bolo malidenw yɛrɛ an ka bɔ CEDEAO la pewu an k'an yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ sabula sen bila ji rɔ mana maa min kɛ bozo ye ah. n'i y'i sen fila salo ka bɔ yɛrɛmahɔrɔnya bi sɔrɔ fasi o tuma maliden ɲuman minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan mm. fɛn min ye cɛw ye mm. musow mm. denmisɛnw ci bilalen bɛ alisilamɛw ma kɔmɛrisanw ka taa fara fɛn min ye jamana den kan bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi boulevard de l'indépendance la ni jumasɛli banna mm-hmm. kuma fila de b'an da mm-hmm. an tɛ faransi fɛ an tɛ cedeao ko yɛrɛ la bilen wa an b'an ka monnaie créer kari ka ye kɛnɛ kan dɛ awɔ n ko a fɔ kari mɔgɔ ye k'u ka taa a kara ee i bɔra ka jɛkulu min tɔgɔ fɔ sa kɛ kari de tɛ wa awɔ awɔ o bɛ taa an ka monnaie an ka wari mm. an b'a créer sikeyi an b'an ka wari créer ka bɔ faransi ka jɔnya la faransi ka intérêt fɛn fɛn bɛ mali la an b'a bɛɛ datugu mali b'a yɛrɛ ta bi ka o ka kɛ a bɛɛ a bɛɛ a bɛɛ ee ala kojugu kɛ o ye i hakili bɛ min na dɛ an b'a fɔlɔ o la ayiwa bisimila a tuma ala k'an bɔ a bɔra ɲuman fɛ station total wo wasara ten jɔnji sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma dabaliban natabaya hmm. a bɛ maa don ko caman na jɔnni sodi k'a dɔn nin polisikɛ in to a taara sɔrɔ maafa la jɔnni sodi k'a dɔn a wa sɛgɛsɛgɛli kɔni taara gu polisikɛ yɛrɛ la n nka min a ko nin ko in dun kɛra cogo di hmm. marisikalo tile tan ni naani tɛmɛnen in ntɛnɛn don jɔnni sudi k'a dɔn umaru kamara mobili feerela don jɔnni sudi k'a dɔn dɔ sinna k'a weele telefɔni na umaru kamara an mago bɛ mobili dɔ de la i k'a dɔn an b'a fɛ ka mobili in ye joona joona jɔnni sudi k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ umaru kamara tun bɛ taama na gawo a y'a dɔgɔni weele i k'a dɔn ayiwa k'a dɔgɔni weele ka min y'a weele mobili ko la n'o ye Solomani magasa ye k'o ka nimɔrɔ di a dɔgɔnin ma dɔgɔkɛ y'o weele dɔgɔnin tɔgɔ de ko ayiwa usumani kamara usumani kamara ye ayiwa mobili sanna in weele n kɔrɔkɛ de ye n ci i ma ko ka taa mobili yira i la mobili in jɔlen bɛ ACI kɔnɔ jɔn sudi k'a dɔn awa dɔgɔkɛ kɔni taara o ci la min kɛ kɔrɔkɛ kɔni tora weeleli la i n'a ye ɲɔgɔn ye wa yalima a bɛna mun na a ko bɛ cogo di a dɛsɛra kolokoto ka dɔgɔnin sɔrɔ jɔnni sudi k'a dɔn a labanna sa cɛ yɛrɛ min y'a weele n'o ye magasa ye i k'a dɔn mobili sanni ko la a y'o weele o k'a ma a i ka ciden ne m'a ye hali bi koyi o k'o bɛ se ka kɛ cogo di kabini sɔgɔmada in na a cira fo sisan e m'o ye a ko wa ne pereselen yɛrɛ don koyi sabula ne ye policier n datɔ don kayi GMS la jɔn sudi k'a dɔn awa a ye dɔgɔnin weele tuguni ka dɛsɛ a laban yɛrɛ ja tigɛra sa jɔnni sudi k'a dɔn sabula dɔgɔnin kunkan tɛ bɔ i k'a dɔn a ma se a cira min ma o ko k'ale m'a ye ɔ telefɔni yɛrɛ tɛ sɔrɔ bilen o yɔrɔnin bɛɛ a kamanagantɔ a nana kunnafoni di réseaux sociaux kan jɔnni sudi k'a fɔ ko dɔgɔnin ɲɛmatunnen don o yɔrɔnin bɛɛ zandarmu dɔ sinna k'a weele k'a fɔ e ye jate min fɔ ani mobili ko kuma ni fɛn minnu fɔ ayiwa i k'a dɔn mobili dɔ kɔni yera yan mobili dɔ kɔni bɛ yan i k'a dɔn samara sen kelen b'a kɔnɔ a vitiri bɛɛ cilen don o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn a sinna k'a ka dugutaa surunya a ye ayiwa bamakɔ sira minɛ o yɔrɔ bɛɛ ka taa jandamukɛ in fɛ yen ɔ jandamu ninnu nana wuli ka jɔ sɛgɛsɛgɛ ka mobili jira a la a y'a dɔn bil hak nin ye ayiwa mobili feereta min n'a tun y'a kɔf'a dɔgɔnin ye o ye nin ye nka mobili vitiri cilen don samara sen kelen b'a kɔnɔ joli bɛ mobiliw la mun de kɛra mun de nana jɔn sedu i k'a dɔn a tora sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw na polisiw laban nana wele jɔn sedu k'a fɔ a ye ayiwa i k'a dɔn awa kamalennin dɔ su kɔni filɛ fossé dɔ kɔnɔ ACI kɔnɔ yɔrɔ dɔ la jɔn sedu a bolila ka t'i ɲɛ da u ka jumaduya fɛ ka t'a sɔrɔ o dɔgɔkɛ don a kamana tɔ bɛɛ ganna jɔn sedu nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn in na min y'a wele a bɛ sa polisi de don min kɔni ye mobili ko nana ɲaami ɔ cɛnin ni polisikɛ in ɲɔgɔn cɛ wa i k'a dɔn polisikɛ ye mun de kɛ yalima polisikɛ tun bɛ mun nɔfɛ a ɲɛ ma se ka dɔn o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na jɔn sedu k'a dɔn u y'u kun da tribunali kan ɔ tribunali ye yamaruya di kɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ min ye telefɔni sira minnu jira a yera k'a fɔ a dɔgɔkɛ min n'a fara i k'a dɔn u ka kuma laban kɛra ani masa in de ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye polisikɛ ye u ye ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka t'a sɔrɔ tafatali don cɛ in ye polisi ye i k'a dɔn a bɛ GMS la kayikaw fɛ yen min ye ayiwa ko in kɛra don min a bɔra o don kelen de ka taa kayi sedu k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ o ye ci bila kayikaw fɛ yen sedu k'a dɔn k'a tɛgɛ fila k'a kukala ye k'a minɛ ka na sabula sɔmi kɛlen don a la k'a fɔ a ye maa fa tuma min n'u nana n'a ye bamakɔ u nana sɛgɛsɛgɛliw kɛ sa ka jateminɛw kɛ jɔn sedu a nan'a dɔn k'a fɔ a nin bɛ ko dɔ la ɔ sariyatigiw kɔni b'a la k'a nɔbɔ bi ka se k'a ɲɛdɔn dalilu jumɛn in na mun ni mun tɛmɛna a ni kamalen ni ɲɔgɔn cɛ nin kun ye sɛbɛn ye musa jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ dabaliban kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatumana ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la pioche o ye dabalen ye yakuba tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye yakuba ko an ka taa office la la pioche o ye mun ye anw fɛ o ye dabale de ye dabale ye mun ye ɛ eh, dabacɛ kɛ ah, anw k'a ma falo falo ɔhɔ ah.
o de o de don awɔ awɔ falo awɔ ɛɛ eh, falo bɛ dingɛ sen dingɛ o de don o ye la pioche la o ye pioche ye ɔ mais mansinba dɔw bɛ yen ah. i b'a fɔ ɛɛ eh, ɛɛ bulldozer caterpillar ninnu o nunguba min n'u b'a turu dugu la a bɛ fɔ o fana ma la pioche ɔ o kelen o kelen don ɔhɔ o kelen o kelen don naam. sɛbɛnnikɛla ko a ko office du Niger fɛn min ye office du Niger ye a ɲɛmaa n'o ye Abudɛli Karimu Konate yebali ni kumabali a ye kow lama dɛ aa Abudɛli Karimu Konate on peut l'appeler on peut l'appeler invisible il ne parle pas il n'est pas visible mais a bɛ baara la dɛ ah mais ça devient grave là ça ça ça mène des doutes hein ton ami a disparu mais mille fois i terikɛ kɔni san kelen de n tɛ anpe ye e n'a ti ɲɔgɔn ye san kelen wa a bɛ a bɛ malo dingɛ de kɔnɔ a bɛ kɔlɔn kɔnɔ ah o n'a ta bɛɛ n'a m'a la k'i kan bɔ a laban bɛ tunun dɛ hali telefɔni t'a bolo
Eh, c'est un paysan. Au tête de lui, ça. Dis-lui de sortir. A ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ.
A ka bɔ kɔnɔ. A mɛnna yen.
N ye mun ye tan?
A ka bɔ.
Naam. Sɛbɛnnikɛla ko.
Abdel Karim Konate. A yɛrɛ ma kuma. Nka maa min kumana o de ye Bamoyi Keyita ye. Mhm. Bolofara min bɛ Office du Niger la u ko min ma appui au monde rural. Mhm. Directeur appui au monde rural. Mhm. Bamoyi Keyita ale de kumana. Sabula ale de ni sɛnɛkɛlaw ka surun kosɛbɛ. ale de b'u ka tɔɔrɔ dɔn mm-hmm. ale de b'u ka sɔrɔ dɔn mm-hmm. a ko mm-hmm. fɛn min ye office du Niger ye gɛlɛya n'a ta bɛɛ fɛn min ye malo ye tɔni ba kɛmɛ wɔɔrɔ mm. office du Niger y'o de yara o malo de sɔrɔla o b'an bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya nana an ka jamana kɔnɔ sabula fɛn min ye office du Niger ye mm. yɔrɔ min n'o bolodalen b'u fɛ k'a f'u kun kan ka sɛnɛ k'a la mm. o bɛ t'i jɔ hectare ba kɛmɛ ani bi saba la nka ala ni lakanabaliya ni gɛlɛya mm. ba kɛmɛ ani fila dɔrɔn o de sera ka baara mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye sɔrɔ min n'o kan ka kɛ mm-hmm. o kun kan ka bɛn malo tɔni wɔɔrɔ de ma hectare la mm-hmm. o ma sɔrɔ sabula gɛlɛya gɛlɛya caman de nana mm. lakanabaliya nana jiko gɛlɛya fɛnɛ nana samiya doncogo la wa fɛn min ye ji dayɛlɛli ani fɛn min ye forow kɔlɔsi li ani foro lajɛli mm. o caman bɛ yen minnu ma se ka sira sɔrɔ ala ni kanabaliya y'a sababu ye mm-hmm. sabula banbaanciw ni terrorisiw firila yɔrɔ caman kan mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko mm. nk'o n'a ta bɛɛ mm. min ka baara ɲɛdɔn baara ka di ɲɛ o kɔni kɛra sababu ye abudel karimu konate anpe a ka baarakɛden minnu n'olu bɛ terrain kan ala ni pdg ka cɛsiri n'a ka jija u ka se ka camanba de kɛ mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko a ko angɛrɛ fɛnɛ sɔrɔli o kɛra gɛlɛya ye sabula hectare kelen o kelen angɛrɛ bɔrɔ wɔɔrɔ de kan ka don angɛrɛ sɔrɔli gɛlɛyara ɲina fo ka taa fɔ k'a to ten o ju tɛ anpe la o ju bɛ Bamakɔ yan de sabula foro minnu hectare kelen mago bɛ bɔrɔ wɔɔrɔ la dɔwɛrɛ ma sɔrɔ bɔrɔ saba kɔ angɛrɛ sugubulon ma d'a tigi ma o eh. voilà n'o de kɛra sɛnɛkɛlaw bɛ ɲani kungo kɔnɔ tout le problème de ce pays c'est ça kɔɔri sɛnɛnaw sɛgɛnna kaba sɛnɛnaw sɛgɛnna burusi kɔnɔmaw sɛgɛnna office du Niger fɛnɛ ka problème yɛlɛ bien sûr c'est ça sɛbɛnnikɛla ko mhm. a ko o kɛra gɛlɛya ye nk'o n'a ta bɛɛ mm. fɛn min ye jija ni cɛsiri ye mm. o kɛra mm. anpe ye kɔlɔsili kɛ ɲɔnɔ marabolo dɔw bɛ yen banbaanciw ye forow jeni u ye maaw bali ka t'u ka malow kan o tuma u ko min ma ka diɲɛ yɔrɔ caman ka sɔrɔ kɔ an'u ka jiwari kɔ hɛkitari ba tan ni fila a ko jɛn kɛr'olu kɔ 12000 hɛkitari hectare ba tan a ko angɛrɛ olu ka wari kɔ o nafolo o bɛ t'i jɔ miliyari kelen an'a kunkanfɛn na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye wuli ka jɔ wɛrɛw ye olu kɛra a ko an bɛ don min na ko bi u ko min ma contre saison o de bɛ sen na samiya kɔfɛ ka ji yara fan bɛɛ lajɛlen fɛ samiya fila office du Niger b'o de kɛ a ko baaraw daminɛna u bɛ sen na wa o dɔrɔn tɛ malo bannen kɔfɛ fɛn min ye supɔmu ye gan gan ka taa fara fɛn min ye gɔyɔ kan ani jaba ah. pomme de terre ah. o foro de yaaralen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mhm. janko sɔrɔdasiw kɛlen bɛ ka fan bɛɛ minɛ kana nalen bɛ mm. Empé kɔni kali k'a don nin bɛɛ lajɛlen bi yaara an ka jamana kɔnɔ cogo min jamanadenw ka lafiya ah. sɛbɛnnikɛla ko office du Niger kununko n'a bi kelen tɛ sabula a dilen bɛ cɛ min ma mm. ale ye tɔgɔɲinina de ye baara sira fɛ sabula ko o ko n'a bilar'o la mm. f'a k'o tɔgɔ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi mm. Abdel Karim Konate hali n'a ma kuma mm. hali n'a ma bɔ kɔlɔn kɔnɔ a ka ye ah. a bɛ ka baara min kɛ jamanadenw ɲɛ b'a la ah. wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ office du Niger tɔgɔ kɔrɔ min b'a la ah. a bɛ ka segin o ma wa fɛn min ye Empé ye a bolo maanalen bɛ yɔrɔ min nɔfɛ o de ye mali ka kɛ farafinna bɛɛ lajɛlen ka jiginɛba ye an ka bɛɛ lajɛlen balo an bɛ taa sira min kan n'an der'o kan san duuru bɛɛ malo ti don bɔ kɔkan ka don mali kɔnɔ bilen aa nka n'a m'i cogo dɔn guwa bɛ karo dɛ aa ka karo cogo di pas de conférence de presse n'a m'i cogo dɔn non non non guwanba min mara ka sɛnɛ e a bɛ karo dɛ waati min na a bɛ karo o y'a sɔrɔ il était porte parole du gouvernement maintenant il est PDG de l'office du Niger a bɛ foro de kɔnɔ et ça change quoi
et alors ça change le numéro de téléphone ça change qu'il n'a plus de téléphone d'ailleurs